biko biko biko ndị Igbo nenu m anya n'iru look at my face very very well onye ma nwoke m a na-achị Anambra na-akpọ Charles Soludo biko meenụ ya ka ọnụ ya mechitụ metụtụnụ ya aka n'ọnụ nwunye ya ma ọ bụ ụmụ ya kụtụ ya aka ka o mechikene ọnụ ya everyday ọ kpụ Nnamdi Kanu n'ọnụ Nnamdi Kanu wụ a family man Nnamdi Kanu enwere ive ọbụla o mere by law Nigerian law ekwuru ya na enwere high court federal high court kwuru na enwere ihe ọbụla Nnamdi Kanu mere sị sị rapụ ya ka ọ naba everyday Soludo akpụrụ Nnamdi Kanu n'ọnụ na na arapụkwana ya na erelizikwana ya Soludo Charles Soludo nonsense na-eme na your state Anambra State ọ bụghị Nnamdi Kanu bu ya ọ bụrọ Nnamdi Kanu gwara ndị dibịa ha gwọwa oke ite and other things ha na-agwọ ọ bụrọ Nnamdi gwara ndị mmadụ sị ha tọrọba ndị mmadụ na be gị rubbish a na-eme na be gị abụrọ ihe ị gwara ndị Anambra na ị ga-enye ha Taiwan of Nigeria ọ ihe ị gwara ndị Anambra rubbish niile a na-eme na your state m ma sị na ọ gịnwa kọsịrị ya it's your fault ọ bụ na ị ga na-akpọ Nnamdi Kanu mechikene ọnụ gị ka ka thunder ghara ifesi gị mechie ọnụ gị mechie ọnụ gị ihe ọbụla megidere release Nnamdi Kanu Charles Soludo should be held responsible he should be held responsible nonsense niile ị sị na ị ga-enye ndị Anambra Taiwan kee ya rubbish a na-eme na legodo ihe na-eme na e, Enugu State na Peter Mbah state Enugu na otu ndị Fulani si na-awakposi everywhere jee n'Imo State jee n'Abia State na your state the same thing ị rapụ ife na-eme na your state na-achụ ife na na-eme na your state otu a ka i si kwugide jee dee how many pages i dere for Peter Obi emekata na ndị ọzọ sị na ọ wụ anyị na-eme onwe anyị ndị ọzọ ndị ọzọ tribe ndị ọzọ sị na ọ wụ anyị na-eme onwe anyị na anyị na-egbusisi onwe anyị onye ọbụla i jidere na-egbu gbu nwanne ya ị kpọchie ya akpọzile Nnamdi Kanu ekwezina ka afa ya na-apụta gị n'ọnụ at all at all ama m na i so na ndị jere dee leta sị na arapụkwana ya mana ka m kwuzie ha ihe ọbụla mere na erilizirọ Nnamdi Kanu you Charles Soludo should be held responsible I found it very very irresponsible for most of your comments

you left all of them you a Christian and a na-egbusisi ụmụnne gị ihe niile Nnamdi Kanu na-ekwu ọ rọ ya na-eme ị naghị afụ ya akpụrụ ya n'ọnụ mmiri na-ekwu okwu onye kpụ mmiri n'ọnụ ị na-agbaji mkpụsị onye ka ị gbanyekarị na mkpụsị onye ka ị gbajikanyere na mkpụsị jee zuo ike ekwuzina okwu Nnamdi Kanu jee zuo ike iwe na-ewekwe ndị mmadụ zuoro onwe gị ike bakpuo obe gị bakpuo obe gị Charles Soludo bakpuo obe gị bakpuo obe gị ka tọnda ghara ifesi gị bakpuo be gị ara anaghị ayị gị everyday na-akpọ Nnamdị Kanụ enweghị ihe Nnamdị Kanụ mere gị ị ka eru haf Nnamdị Kanụ ebe legodi crowd lee otu ndị mmadụ si lọvụọ ya even until ị nweghị ike haf kwọta you no reach akpọzina Nnamdi Kanu e, akpọzina ya afa achọghị m ịnụ afa ya n'ọnụ gị ndị na-enye gị advice will give you advice enwero ihe Nnamdi mere and ma ndị Yoruba ma ndị Hausa na-apụta sị na enweghị ihe Nnamdi Kanu mere ya bụrụ gụnwa gụnwa ya bụrụ gụnwa everyday ị kpụ ya n'ọnụ ị ga-akpụgide ya n'ọnụ ọ ga-agbado gị n'ọnụ ọ ga-agbado gị n'ọnụ ha amasị ka ị esi ewepụta ya mara nọdụ mara nọdụ ọfụma ọkwa ị fụrụ ihe ndị fulani na-eme n'enugwu ị na-afụ ya ị na-afụ ya eastern governors unu a na-eme mitin enweghị ihe unu pụnwuru ime unu enwenwuro sekuriti unu enwero unu enwero sekuriti nothing ị fụrụ ya everyday nnamdị kanụ nnamdị kanụ aja ga aja ga-efesi gị ju gị akpa mara ka i si nọdụ o mara ka i si nọdụ iwe na-ewe ndị mmadụ mara ka i si nọdụ charles soludo